chiwetara agụ nọ ebe a so m nee ya anya ọ bụrụ na arụ adịrọ ya a na-ejidezi ya aka o ji mkpa a na-adị mmadụ na-abịa ejide ya aka ndị onye nna m na-anwụ anwụ nọ n'ụlọ onye na-anwụ anwụ a na-ebuje n'ihe ụlọ ọgwụ ọ nọ nwụọ mana nna m nọ n'ụlọ nwụọ akpati eji nie nna m eburu ya na-aga na-ekwupe na-ekwu ọ akpati adachiri adachi akpa m burial nna m bụ mmadụ gbara m ego moto m ji bịa m si burial nna m bata onye m bi na be ya tichaa m ihe chụpụ m aha m bụ Oko Emmanuel Onyeka mana taa people na-akpọ m Okwuluọra ndị igbo due to ihe m na-eme inyere mmadụ aka na-atọ m ụtọ too much kama kịta ọ bụzi nke ego oge ụfọdụ bụ ịnụrụ ndị mmadụ ọgụ onye nkụzi si na onye a amarọ eme m sị onye nkụzi na o mete onye nkụzi pịa mmadụ ụtarị si onye nkụzi kee ihe onye a me eji pịa ya ụtarị so ife a bụ onye m bụ ndị mmadụ akwụsị ya ọ bụ na m kwụsị ya ma m ihe ga-eme m ihe m na-ayọ bụ sọ chineke ga-azọ m enwere m diabetes ebu m ya afọ afọ asaa amarọ m na m bu ya so oge m ji wee chọpụta ịma ọ bụrọ ihe niile nwoke na-agabiga ka ọ na-akọ mana ka m kwuo ya mbụ o melugo m arụ too much ana m ekwu ya n'iru ụwa niile adị m depressed oge ifo m ana m agwa ndị be anyị oge ụfọdụ ị na-achọ ịbụ onye ka mma ị chọrọ ịbụ onye a maka ị na-afụ doings ị marọ ife onye a na-afụ n'ime ụlọ m nọrọ sọ m one a isi ada adị m mma enwego m nsogbu nsogbu na-echu m ụra abalị na ọ na-eri m nri n'arụ o nwerọ onye ma ya na ọ chukwu ife m na-ayọ chineke bụ arụ ike achọrọ m ụnọ na Lekki ma na abuja ma na dubai mee ka arụ dị m ike ka m dị ka ụmụ okorobịa ibe m ka m na-agba bọọlụ ama m aka ịgba bọọlụ mana due to arụ m a sị m na m melụ arụ na o nwe ike ọ ma nazi ọzọ oge m jere ụlọ ọgwụ just to check my sugar e detain m n'ụlọ ọgwụ dọkịta sị na ọ dị ọ dịrọ possible onye shuga ya dị na level a ịdị ndụ enwe m bp enwe m shuga enwe m neuropa enwerọ ihe m enwerọ mana how i go and come ka m amarọ ị nee anya fụ na m ada agba akpụ ụkwụ agbabeghị m akpụ ụkwụ for more than seven years anọ m na Saturday ụmụ akwụkwọ unn kpọọ m si m na o nwee akwụkwọ ha na-achọ iwube kemgbe four years ụfọdụ n'ime ha si ewube akwụkwọ a agraduatego mana ife a jikọta ha ọnụ and e nwe ndị gbagotere n'ala igbo akpọgasịrị ka ha bịa nọnyere ha that day mana eruzie that day a fụ na ndị niile o nwerọ onye bịa ha yọwa m si m biko mụ bịa and nna chiwetara agụ nọ ebe a so m nee ya anya ọ bụrụ na arụ adịrọ ya a na-ejidezi ya aka o ji mkpa a na-adị mmadụ na-abịa ejide ya aka ndị onye bụrụ modern entertainment anyị nọ na ya bụ ha nwa bụ foundation ya m sị kee ihe na-eme nna anyị a sị na arụ adịrọ ya m nee ya anya fụ na o nwerọ ego ọ bụkwa na onwere ego na ọ na onwere onye okwusi kwesị inwe bụrụ onye ọ bụ bụ chiwetara agụ na-ejide m wee sị ka m were 500,000 sow seed n'aka ya ka m mara chineke ọ ga-esi n'ekpere ya wee gwọkwuo m ọya problem m abụrọ enwere m ego mana problem m abụrọ ego onye arụ ike amarọ ihe onye enwerọ arụ ike na-afụ m sị ya kpelu m ekpere o wee be- metụ aka n'anya anya ya metụ anya mmiri tee m n'isi m sị ekene dị chineke Ah, Ahmed Musa oge ahụ bụ ya nwa bụ onye isi otu egwu Super Eagles Nigeria oge m kwuru maka Kingsley Obiekwu win Olympic na 1996 ọ gold medalist ka ọ bụ ama m na ife na-esi ike ife na-agba mana o nwee ogo mmadụ ekwesịrọzi ịgbada ma ọ rigocha na afụ m ebe ọ nọ na-elodu moto na-eje Nsụka na Abakpa mgbe anọ m n'ụlọ ọgwụ dada eji m drip wee mee broadcast si ndị Naịjirịa niile ha bịa ka enyere ya aka Ahmed Musa wee kpọba wee sị m kee ka ọ ga-esi nweta Kingsley Obiekwu were nọmba ya nye Ahmed Musa wee sendịara ya 2 million mbatasịfụrụ m ụlọ ọgwụ aka m ji ife m ji aṅụ drip n'aka chọrọ ya jee ebe ọ nọ wee mụ na ya kwuo okwu m tinye akaụntụ nọmba ya ụmụ Igbo wee pawabi ya pawabi ya even ekwere ya nkwa employment na Enugu State Football eh, Association emere m ya nna anyị pa em, em, Mike Ejeagha chọrọ m ya jee nwa em, nna anyị gụrụ egwu nke gụ rọpụtara onwe unu taa achọrọ m ya jee ebe ọ na-ere ihe n'Aba ihe ọ dọbara na erudị 20,000 m si n'akpa m nye ya 1 million naira wee jezie na Facebook tinye akaụntụ ya si ndị Igbo niile ọ bụ na ndị mmadụ ama na ọ ka dị ndụ o nwere ndị nọ na ala ata afụfụ ihe ha ji ata afụfụ bụ na ndị kwesịrị inyere ha aka ama na ha ka dị ndụ abụ m mmadụ bụ ebe m na-arahụ ụra oge ana m echenji pillow every month because m dina ana na-echekata anya mmiri ju m anya mana ịfụ m n'ụtụtụ m felu gị aka how are you ị madị ife m gabiga n'abalị that is why oge ọbụla m na-ata arụ due to oke echiche Em, ego a na-atụ ya ada atụ ya n'aka m ndị mmadụ na-asị m mepee foundation na oge ụfọdụ mmadụ chọọ 1 million atụrụ ya 20 million m sị ya na ife a abụrụ karị ya ọ bụrụ ọrụ achọrọ m ibe journalist enide m nwa bụ Okwuluọra ga-abịa jekwuru onye arụ adịrọ were akaụntụ nọmba m bụ Okoh Emmanuel Onyeka tinye sị tụọrọ ya ego mma kwụsị ọ bụrụ na o nwee onye fugoro ebe m tụchara mmadụ ego jee be ya ya nye m ego ya kwuo ka a nụ maka aja m na-achụ bụ na onye ọbụla a na-eme fundraising m nwa ga-ebu ụzọ wee donate ya ọ bụrụ na akpa m ekwerọ emepe mmadụ eme aha aja m na-achụ ọ na-agara m onye mụ na chi m kpa kama na nsogbu karịzi adị m efocus ndị 3 days m enyere aka ịnụ na mmadụ anwụgo and nke kacha eri m arịrị bụ na ma ndị a tụtara 40 million some of them na-anwụ mana kee ihe m ga-emekwa and i mechakwa ihe niile o nwere ndị ga-akpụ gị n'ọnụ ndị i mere kene gị ndị i mere si na ọ gị gburu oge ọbụla esendịara m ozu onye nwụrụ anwụ na ọ m gburu ya amakwa m onye ị bụ ị makwa onye m bụ ị sị na i sendịrị m meseji na arụ adịrọ mama gị na m abịa si ya bee akwa ka a tụọrọ ya ego ọ nwụọ na ọ m gburu ya even o nwere ndị na-akọ m ọnụ kpọọ m ashị na o nwere ihe m ma na-eme n'ụwa na m enwerọ career na ihe m na-agụlụ bụ ije na Facebook na-ebegharị akwa m sị akwa mmadụ ga-ebe solvụọ mkpa family ọ bụ ezigbo akwa ka ọ bụ ozi m nwere inye ịgwa ndị fụrụ m n'anya bụ aka sie ha ike aka ha na-enyere m ha jisi ike na Jehova na-akwụ ụgwọ kwuruọra ndị Igbo nnaa jisi ike n'ọrụ ị na-arụ na ụwa na-afụ ya ndị Igbo na-afụ aka ị na-enyere ụmụ ogbenye ndị Igbo na-afụ ndụ ị na-azọ ndị o nwe ka ọ ha ha jisie ike ihe ị ga-ama n'ụwa bụ i mee enu ị nọ n'okwu i mee ana ị nọ n'okwu ime ihe ọma ị nọ n'okwu ime ihe ọjọọ ụwa ga-akatọkwa gị ime ihe ọma ụwa ga-akọtọ gị na ọ bụghị na ha na-ekwu ihe ọbụla sọ ha ga-eme ka ị kwụsị ime ihe ị na-eme jisie ike ya bụ jisie ike ị dana mba na ụwa na-afụ ihe ị na-eme ụmụ Igbo ebe ọbụla ha nọ ha na-afụ ihe ị na-eme ahụ na-ayakwanụ gị ị na-ene onwe gị anya nekwa ndụ gị anya ka ị wee nwee ike wee na-enyekwara ndị ọzọ aka bikonụ ndewonụ ndị be anyị ka m mara ihe unu che n'ihe onyonyo a daalụnụ o Okwuruọra ndewo ndeje